fɔlɔ ka ala fo ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu taala alayhi wa salam ka sɔli a so dunke sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin an baden fɛn o fɛn se a yɛrɛ se kɛnɛ in kan an b'an ka foli ɲɛsin an bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye hami o hami b'u la ala de b'a bɛɛ dɔn yarabi ala m'a bɛɛ wulila sutura ni wasa ani labanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a di an n'aw ma kisi ni tanga bɛ ala bolo ala k'an n'aw kisi ala k'an n'aw tanga n y'a fɔ siɲɛ caman nin kɛnɛ ninnu ye ala ka kɛnɛw de ye ni jama jɛrɛla kalanyɔrɔ la ala ka hinɛ mɛlɛkɛw de bɛ na ka na yenge jama kunna ka ala wele aw ye mm. balawu ni tɔɔrɔ minnu kan ka dugu sɔrɔ ka duw sɔrɔ mm. mɛlɛkɛ ninnu bɛ ala deli k'o ɲɔni o de la kalanyɔrɔ kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca la ala ka hinɛ ti ban ye an karamɔgɔw bi yan alimami yɛrɛ bi yan sekuba bi n kɛrɛfɛ yan eh. mamadi bi yan karamɔgɔ caman filɛ u bɛɛ ye nin yɔrɔ ninnu kalan u y'a dɔn fana dugawu jaabi kɛnɛ don hmm. kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a bɔra a ka so kɔnɔ ka na alikaba la hmm. a y'a sɔrɔ jamakulu fila bɛ alikaba la dɔw bi ala wele la ka ala yafa deli jamakulu fankelen olu jɛrɛlen bɛ karamɔgɔ dɔ la o bɛ kan k'u kalan a kun bɔra dɔrɔn jamakulu fila bɛɛ wulila k'i jɔ a kamana gwanna a ko n bi fɔlɔ jɛn na ninnu na mm. jamakulu fila bɛɛ wulilen bɛ ka ne de kunbɛn n ka kan ka fɔlɔ jɛn na a hakili y'a sama sama hakili tilala k'a d'a ma ko minnu bɛ ala wele la ala yafa ma ala nin kan ye mm. olu ye koba ye parce que ala ko mm. n'an ka ala wele tɛ ale ala mago tɛ an na bon jamakulu min fana bɛ eh, karamɔgɔ bɛ kan k'u kalan a a k'o tuma na n bi fɔlɔ kalan bɛ yɔrɔ min na n bi fɔlɔ ye sabu bu'istu mu'allima a ko ne mamadu karamɔgɔlama de cira ko n ka na mɔgɔw kalan o tumana minnu bɛ mɔgɔ kalan na u bɛ ne kira ka baara de la n bi fɔlɔ ye o tumana n bɛ fɛ k'a fɔ a ye kalanyɔrɔ fɛnba de don i bɛ fɛn dɔn i ka diinɛ na i kun tɛ min dɔn o dama tɛ fili dɔw b'i la n'o fɔra ni ala y'i dɛmɛ i bɛ se k'i yɛrɛ sama ka bɔ sitanɛ bolo n'o kɛra i bɛ kɛ ala sago ye nin bɛɛ bi sɔrɔ kalanyɔrɔ de la n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu ɔ o tuma na o sira kan o de la ne y'a kanu kosɛbɛ hubbul watan hmm. minal iman kira ko maa ka k'i faso fɛ o ye limaniya dɔ de ye o kɔrɔ ye o bi mɔgɔ gɛrɛ ala la maa o maa b'a faso fɛ ala bi k'i fɛ an b'an janto o yɔrɔ la o de la ne y'a kanu waajuli kana ban an faso la ni ala ta bi fɔ dɔ b'a faamu bɛɛ tɛ se ka kanda ala yɛrɛ tɛ sɔn bɛɛ ka kanda mɛ ni ala ta bi fɔ ala mago bɛ dusukun minnu na u bɛ ɲigin n'u ɲiginna u bɛ kɛ ala fɛ o de la ala ko fa zakir in nafati zikra saya zakar man yakhsha hmm. wa yatajannabuha al ashqa ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw waaju hmm. mɔgɔw bilasira u hakili jigin a fɔr'u ye ka kɔrɔ koyi hmm. nka segin a kan kun setanɛ kɛlen bɛ ka nɔgɔ da dusukun na n'i seginna a kan saya zakar man yakhsha min bɛ ala fɛ n'a bɛ siran ala ɲɛ o bɛn'i miiri ni cɛ min tilennen tɛ mm. o bɛna tilen ni muso min fana b'a cɛ janfa mm. o bɛn'a dabila sinji minnu tigɛra mm. u bɛna tugu saya zakar man yakhsha min bɛ siran ala ɲɛ o bɛ segin a kɔ wa yatajannabuha al-ashqa nka ala sɔnna min ka kunnangoya ma n'a ti sɔn a ka kisi fiyewu ko o tɛ sɔn ka na kalanyɔrɔ la mm. hali n'o nana o b'a fɔ ko nin ye kumaw de ye nin ye kuranɛ de ye nin ala yɛrɛ de kumakan o de la ne ko an karamɔgɔ ninnu ma a ye to ka wajuli kɛ jama ti bɔ t'a la o ayi n'i y'a sigi n'i ye mɔgɔ fila min sɔrɔ wama ala rasuli ilal balagh foyi tɛ kira kan ci seli kɔ ala b'i sara hmm. i ye baara ɲuman kɛ i sara dafalen bɛ ala bolo ah. lahara kuma yɔrɔ b'i bolo kira dɔw ye san caman kɛ nuhun b'o la ah. k'u ka mɔgɔw wele ka na ala ma mɔgɔ si m'u jaabi fo mɔgɔ damadɔ ah. mɔgɔ si m'u jaabi kiraw don hmm. u bɛ kuma mɔgɔw fɛ maa mago t'u la k'u lamɛn yɛrɛ o tila k'u kunkolo tiɲɛna de ko fa b'u la eh. nin de tun bɛ f'u ma mɛ u ma saliya f'u sera ala ma o tuma na o bɛ wajibiya karamɔgɔw kan parce que karamɔgɔw ne bɛ ka min fɔ o ye tamaninkaw niyɔrɔ de ye mɛ karamɔgɔw ta o y'u ni ala cɛ de ye eh. parce que karamɔgɔw ta ka jugu lahara dɛ wulibali don eh, parce que lahara i ti saratu tigɛ o i tile ni mɔgɔ minnu tile bɛnna ni mɔgɔ fililen b'u la a kelen tɛ taa janamɛ kɔnɔ k'a dugula karamɔgɔw to yen eh, ah. a kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko el ulama'u umana'ullahi mm. ala khalqihi wa hum mm. bihim za'im ah, kira ko ni o ni dara a bɛɛ bi sa ale muhamadu kɔni bɛna fatu hmm. nka ala ka danaya bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu kan ale muhamadu kɔfɛ o ye karamɔgɔw ye muhamadu wɛrɛ tɛ na bilen wa kira wɛrɛ ti ci nabiɲuman ko banna mm. mɛ ale muhamadu kɔfɛ sa ala jigi bi jɔni kan o ye karamɔgɔw ye ala khalqihi mm. k'u bɛn'u janto kunfinw na ka sira jir'u la wa hum wa karamɔgɔ ninnu bihim mm. ni kunfinw bilasirali ye za'im lahara ala b'u ɲininka a ye mun f'u ye a yɛrɛ ye mun kɛ tɛ fɔlɔ dɛ ah. a ye mun a ko a kalannen don a ye mun k'a ka dɔnni na kunfinw niyɔrɔ kɛra mun ye hmm. a morikɛ ta mana kɛ ka te wuli k'i a foro k'i da i bɛ fifa i bɛ digi layila b'i da ah. kɔlɔsi b'i bolo ah. saraka bi fɔ mɔgɔw ye a ti ɲɛ dɛ o de la an k'u ma u ka kuma a bɛɛ kana kɛ ɲɔɲini kuma ye a dɔw ka kɛ faso kɔnɔ kuma ye mɔgɔw b'a lamɛn o bɔ ka kuma dɔrɔn mm. ala mago bɛ min na hali ni mɔgɔ kelen dɔw bɛna sigi an bɛ nin kɛnɛ min kan ala ka nɔɔrɔ de bi yan san mɛlɛkɛ hinɛ mɛlɛkɛw de bi yan u bɛ ka ala wele tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ka kan ka na yan u bɛ ka ala wele a k'a ɲɔni kiraya tɔ tora nin de ye ka ala ka kuma lase o de la mm. alimami ko o don k'u b'a kan i man'a ye o sumayara a ni sɛnɛw bɛnna ani sanjiko k'u bɛ ka k'olu jateminɛ n'o nɔgɔyara k'u bɛna kɛnɛ sigi o ye kuma duman ye mana n'o kɛnɛ bɛ sigi don min na an b'a ɲini dugulamɔgɔw fɛ u ka t'u lamɛn u ka t'u lamɛn karamɔgɔ ye fila de ye mais e kunfin e ka lamɛnli ye kelen de ye tari i m'a faamu de e ma muru ye ni maa min ko muru man ɲi a ye tiɲɛ fɔ ni maa min ko muru ka ɲi a ye tiɲɛ fɔ a fila bɛɛ bi bɛn fɛn kelen na muru ka ɲi a b'i ka baganw kan tigɛ a b'i ka jɛgɛ fara wɔrɔ a b'i ka jɛgɛ tigɛ i b'i mago dilan a la mais n'a turul'i la don min na ah. i b'a fɔ muru man ɲi ɔ o kuma na n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye karamɔgɔw to yen karamɔgɔkɛ ka ɲi mm. karamɔgɔkɛ man ɲi o to karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan yen mais e ka t'i tulo majɔ a ko di ɔ a y'i ka seliji ɲɛ min fɔ i ye t'i ka seliji ta ten a y'i ka janaba min fɔ i ye t'i ka janaba ko ten a ko i ka siran ala ɲɛ mm. o i jija i k'o kɛ ale to yen tari i m'a faamu de o kuma na fo an k'an janto nin fɛn ninnu de la n'i ka sanu binna bo la i tɛ taa k'a to koyi eh, aa i bɛ t'a ko ka bo bɔ a la k'i ka sanu ta wa mɔgɔw bɛ ten kana ban mɔgɔ la k'a lamɛn t'i ka nafa ɲini i k'ale yɛrɛ to yen o kuma na a b'o jɛrɛli min kɛ ka karamɔgɔ ninnu lamɛn a bɛ hɛrɛ don dugu kɔnɔ a b'a janto nin de la kosɛbɛ o la su in na an tɛna taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ de nisɔn ka di bi n ka dugu la walahi an karamɔgɔ n y'an baw reçoit bi tamani musow hmm. a ye n bila yɔrɔ min na ala de b'a dɔn walahi parce que an bɛ min ɲini lahara de don hmm. an ti fɛ fiyewu an jɔlen lahara ko dugula wɛrɛ mɔgɔ ka alijinɛdenw bɛ tɛmɛ anw na k'anw ka dugulamaw dɛsɛlen sɔrɔ ka sira sɔrɔ walahi an t'o fɛ hmm. nka vraiment ala y'o sira yira an na bi ko a sɔnna deli minnu kɛra ala sɔnna ee ne nisɔndiyara foyi tɛ yen ala kɔ an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na nin bɛɛ bi ban ɛ e ka alimami sigilen ye ne kɛrɛfɛ n dɔgɔnin don ɛ mais kunun de tɛmɛna dɛ an kun tɛ se ka gɛrɛ alimamiw na fɔlɔ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ ɲɛɲiniw ala ka hinɛ u la ah, mais olu bɛɛ bɔra yen ka na se n yɛrɛ kɔrɔkɛ ma ba gawusu o fana bɔra yen la ilaha illallah o tuma na fo an k'a dɔn de ko an bɛ taa de an bɛ taa de an bɛ taa wa diyagoya don an bɛ taa nasi t'a ɲɛ docteurw bɛ sa mɔriw bɛ sa nasiko don bilen ala ka kumakan sabatili di ni maa o maa ye fɛn jir'i la min tɛ ala ye a y'i nɛgɛn eh! kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbik eh! zil jalali wal ikram ala kalikan don fɛn o fɛn taamana nin dugukolo in kan ko n b'a bɔ yen eh! ko foyi ti to ne ala ɲɛda kɔ n ka se k'o bɛ ban an minɛ o kuma na an kan k'an cɛsiri a bɛ ban don jumɛn ala dɔrɔn de b'o dɔn an nɛgɛnnen de don an bɛ min na dugukolo kan a bɛ n'a fɔ bilikanboli o tɛ mɛn o n'i ye vitesse ta dɔrɔn i bɛ t'i jɔ diɲɛlatigɛ ye nin de ye wa an b'an kun fɛ de dingɛ min b'an ɲɛ an si ɲɛ t'a la n'o ye saya dingɛ ye e kɔni b'a miiri ɛ ne si ma janya fɔlɔ ɛ mais i y'i den su don i ka kɔrɔ o kɔni mana waati de don n'a sera a bɛ ban an kana sɔn foyi k'an nɛgɛn ka ala tila an na nin ko ninnu bɛ ban o de la ne nisɔn ka di kojugu n ye n ka dugu ye cogo min na sini sini ɲuman bɛ yen o ye muso ye mais jeunesse yɛrɛ cɛsiri min b'olu la bi mm. a bɛ maa jigi fa eh, ko bɛɛ bɛ to denmisɛnnin ninnu de bolo jigi b'olu de kan n'olu kunkolo sera ka ala ko faamu u ka diɲɛlatigɛ bi ɲɛ u bɛ se u bangebaaw minɛ ko la u bɛ se u musow minɛ cogo la u bɛ se u ka diɲɛlatigɛ kɛ cogo la wa ala bɛ hinɛ u la fana hmm. an bɛ alimami fo a ka dakuruɲɛ fila mais an b'a fɔ a ye a kan'a yɛrɛ sɛgɛn cɛpɔr anw tile kelen anw mago t'a la an ye kulubali ye walima jara nɔ an mago bɛ min na ko ne ye mun kɛ seyidina ali y'a fɔ a ko layisa alfata hmm? man yaqulu ha abi innama alfata man yaqulu ha anaza hmm. seyidina ali ko ko nkalonfin hmm. ko cɛ o cɛ man'a disi gosi ko ne bɔkolo bɛ tan ah. n fa bɛ tan n mɔkɛ tun bɛ tan ko i ka ah. taa k'a to yen ah, k'olu ma cɛya filɛ tile kelen bɔkolo ye k'u ye cɛya filɛ ko n yɛrɛ filɛ n yɛrɛ filɛ i fa to yen i bɔkolo to yen i yɛrɛ ye mun kɛ kuma bi yen de safiyu ko ko fa bɛ mɔgɔ bɛɛ la n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko e bi to yen ko alakira ma to yen k'u ko dɔnkilidala fatɔ don o fɔra alakira ma o dama tɛ ko a fa den tɛ eh. o sɛbɛnnen don bi angilɛ la k'a livuru bɔ mm. k'a sɛbɛn aliman na k'a bɔ ka tila k'a sɛbɛn arabu la k'a bɔ ko alakira t'a fa den ye salalahu taala alehi wa salam. Ah, eh, o tuma na o fɔra zamuzamiyu ma eh. anw jurumutɔw dun imamu kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ ah. serifu usumani madani hayidara kabini ala kan dama dɔrɔn mɛ dun ko n jamu ye hayidara ayi eh. ne ni cɛ ma jɛ ko n ye hayidara ye ah. ne ni muso ma jɛ ko n ye hayidara ye cɛ minnu filɛ nɔfɛ ani muso ninnu u nana de ko cɛ in ko tan anw dara nin na anw bɛ nin minɛ an bɛ sa nin kan n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu a b'u kɔnɔ ko a bɛ fɔ hayidara ko de ye jama in ye o tumana k'u ka hayidara ko in kɛlɛ u sɛgɛnna ala man'i kɛ min ye y'o de ye n'o tɛ ne tun bɛ min fɛ ka kɛ kulubali ye walima jara o kun kɛra alakira somɔgɔw kun bɛ dɔn bilahi bilahi mɔnɛ don o t'an bali ka mukutata fatuw k'a la mɛ walahi ni ne kun ye danbe yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ hayidara ye mm. sirifiw kun bɛ dɔn mm. nka sirifi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i mana kɛ maa o maa ye sirifi bi dɔn n'a jogo de ala ko kira ma de wa innaka la ala khuluqin azim muhamadu ne ala ye dali kɛ n ye jogo ɲuman caman ye nka e ta in ka bon dɛ don min na jibirila jiginna a kan a ma deli jibirila la n'a siranna a y'a ɲɛfɔ a muso ye seyidatu khadija musow bɛ ɲɔgɔn ɲɛ musow bɛ ɲɔgɔn ɲɛ musow man kan seyidatu khadija ko kira ma anw ka lajɛ yɔrɔ ni mɔgɔ sɛbɛkɛlaw ka lajɛ yɔrɔ tɛ kelen ye anw ka lajɛ yɔrɔ ye jumɛn ye k'a ti misiri bila anw ka lajɛ yɔrɔ ye jumɛn ye k'a bosi ka jan anw bɛ mun lajɛ mm. ko jalamuguba b'a kun na anw bɛ mun lajɛ k'a ka kɔlɔsi b'i fofo a nɔfɛ mm. t'i ci fɛ t'i ci fɛ la kɔlɔsi tɛ bosi tɛ jalamugu tɛ a tigi don ɛ takuwa hahuna mm. kira ye yan de yira ko ala ɲɛsiranya ti dɔn mɔgɔ jɔlen fɛ ko a bɛ dusukun de la ko i b'a dɔn a jogo la ni jogo y'i dan sirifiya t'o la dɛ ɛ nuhu den kɛra cogo di nuhu ye kira ye kiraba dɔ don nuhu y'a ka mɔgɔw wele gundo la mm. k'u wele bange na mm. ka fɛn bɛɛ fɔ mais mm. o bɛɛ kɔ o ye nuhu neni ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma a ko a muso ma a ko ala ye n ci koyi eh. a ye sabali a muso ma sɔn muso ma sɔn den farala a ba kan ala ko nuhu ma a ko kurun dilan n bɛna halakili kɛ ne ma lamɛn ne ala ma lamɛn n bɛna halakili kɛ kurun dilan nabilayi nuhu ye kurun dilan k'a ban kafiri ninnu bɛna lɛ ɛ ko nuhu k'a fɔra ko jiba dɔ bɛna bɔ wa a b'a fɔ ko ɔhɔ ko n'o y'a sɔrɔ a ma sɔn ala la a bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra u bɛ yɛlɛ kurun bannen dugulamɔgɔw y'a k'u ka ɲamana taa yɔrɔ ye ni min bɛ taa ɲɛgɛn na dɔrɔn o bɛ taa bo kɛ a bɛ hakɛ to nabilayi nuhu ka kurun kɔnɔ u ye bo kɛ ka kurun fa tewu k'a bɛɛ kɛ bo ye pour que dɔrɔn a ko a ye kira ye k'a lacɛn k'a lagosi k'a nege bɔ mɔgɔw la innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ala ta man ca o ayi n'a ko a b'a kɛ n'i ma sɔn bɔ sira kan n'i y'i disi da ala disi la a b'a kari ayi danfɛn tɛ se o la o kan'i yɛrɛ nɛgɛn ala y'o fɔ k'o bɔ a kuranɛ kɔnɔ k'u k'u bɛ ala ale ala ka nɔɔrɔ faga n'u da ye ko a tɛ sɔn ko a b'a ka yeelen mananen to ko hali n'a ma diya kafiri ye nuhu hmm. kurun fara bo la ala dun kalenkan don hmm. tufana ji bɛna wuli a nuhu kamana gwanna eh, nuhu ma kɔrɔtɔ ne ala bɛ yen ala nana bana dɔ bila dugu kɔnɔ mɔgɔw la an b'a fɔ a ma yan ko maɲa i farikolo b'i ŋɛɲɛ n'i y'a siɲɛ a bɛɛ bɛ tigɛ tigɛ k'a birindi o nana dugulamɔgɔw minɛ u ye furaw k'o la ka dɛsɛ dɔ taara nabilayi nuhu ka kurun kɔnɔ k'a bɛ taa bo kɛ hmm. ale ka ŋɛɲɛ wulilen a b'a yɛrɛ siɲɛ a b'a yɛrɛ siɲɛ ale bobara a bɛ hakɛ to o sigira bo la dɔrɔn ŋɛɲɛ tigɛra eh. ee a ko yan yɔrɔ lafiyara koyi a ye bo ta tuguni k'a mu a bolo la o ŋɛɲɛ tigɛra ee a ko nin y'a fura ye o y'a yɛrɛ kɛ bo la k'a yɛrɛ nɔɔni o ka ŋɛɲɛ banna o ma fɛn fɔ maa ye koyi o taara minɛnw ɲini ka na bo kɛ k'o fa ka taa bila a ka so parce que a b'a dɔn furakɛli de daminɛnen ye eh, n'ala ko a b'a kɛ a b'a kɛ sa an karamɔgɔ o y'a muso n'a denw mu u yɛrɛ bo la n'a ko a bɛ ne ala ɲagari labɔ walahi ne ala de b'aw ɲagari labɔ o kɛra min kɛ nuhu ka dugulamɔgɔw bɔra bo ko kalama ee u ye kurun bo ban u b'a ko k'a jɛ k'a ji kɛ buteliw kɔnɔ ka taa n'a ye min fɔlɔla ka bo n'a maralen b'o bolo o y'a tɛgɛ fo a ka feere i yɛrɛ ye bo min kɛ ka ala ɲagari labɔ dɛ i bɛ wari bɔ ka n'i bo de san k'a mu i yɛrɛ la n'ala ko a b'a kɛ maa tɛ se k'a kunbɛn ala kana an labila a silamɛw n bɛ ka nin de f'i ye k'a fɔ n ye ala n bɔra bɔkoloba la o ye manamanakan de ye n'i ma bɔkolo ladege o ye fu de ye mm. o ye danga de ye mm. n ye sirifi ye sirifiya jɔyɔrɔ ye ala ko de ye n'o t'i la ka ban taa n'i yɛrɛ ye eh, taa n'i yɛrɛ ye nabilayi nuhu denkɛ kira woloden kira den a y'a den wele k'a muso wele a ko ala ka ɲangata bɛna dɛ eh, a ye sabali a ka tugu i ka tugu i cɛ kɔ i k'i den tugu a fa kɔ u b'a fatɔ filɛ aa muso n'a ye baro kɛ muso ko ko mɛ ko ji bɛna cogo di ko san de bɛ na a ko san bɛ na a ko nka ji in t'i daminɛ san fɛ a ko i ɲɛ b'i ka gwadingɛ kɔnɔna min na ala ye min fɔ n ye ji bi bɔ yen de n'an ye ji bɔtɔ ye yen don min na ee ala ka waati sera han a ko ji bi bɔ gwadingɛ de kɔnɔ a ko ɔhɔ muso bɛ ka ka yɛlɛ a la ten muso taar'a fɔ dugukɔnɔmɔgɔw ye ko n cɛ kunkolo tiɲɛna ko a ko ko ji min bɛna bɛɛ faga dɛ ko a bɛ bɔ an ka gabugu de kɔnɔ a bɛ taa cɛ kɔrɔfɔ mɔgɔw ye muso jugu bɛ yen ala k'an kisi a ma muso in ma kɔrɔtɔ nuhu dalen bɛ tilela sunɔgɔ la muso in de taara jiba kɛ gwadingɛ kɔnɔ ji bɛ ka woyo ka bɔ gwadingɛ kɔnɔ ka boli ka taa cɛ kunun e ko ji bɛ ka bɔ gwadingɛ kɔnɔ nuhu nana jɔ k'a lajɛ tan nuhu ko alahu akubar hmm. muso ko a kɛra de a ko nin don a ko nin don yɔrɔ min na muso yɛlɛla ka bɔ daliba masa y'i kan don jibirila ma a ko ne ka kiraw tɛ nkalon tigɛ dɛ jibirila ye mikayilu wele jiko b'o min bolo a ko a ye tiyo kominike masa ko ten

mikayilu ye tiyow don a ji kɛra a ti jɔ muso nana lajɛ a y'a dɔn ne ye ji min kɛ o tɛ nin ye ee ala a kɛra- a communiquera a kɛra ala ka ji ye Hmm. ji wulila Nam. mɔgɔ damani min limaniyara Aha. olu ni nuhu donna kurun kɔnɔ Ayiwa. mɛ den den den ye tin de ye Wallahi, wallahi, den ye tin ye wallahi. n'i ye den wolo kaban a tin bɛ don i la nuhu y'a ye a den ma sɔn a ko n den hmm. na don sɔn ala la i ka fara an kan eh. den ko a ma ah. ko nɔ n bɛ yɛlɛ kulu in na ne ni n ba bɛ yɛlɛ kulu la eh, a ko a den ma ko la asimali yawma min amrillah ee a ko n den foyi tɛ se ka ala ka latigɛ bali bi kulu tɛ se kulu yɛrɛ bi tunu n den na don a jɛna muso kɔ o tuma na a bɛ mun faamu yan mm. a jɛna muso kɔ muso halakira maabaw bɛ yen ala b'u lajarabi ni muso ye sɛki abudulkadiri tun b'o la mm-hmm. mɔgɔbaw bɛ yen ala b'u lajarabi ni musow ye u b'u lebu u bɛ fɛn bɛɛ da u kan ala b'o fana kɛ olu ka jurumu yafa sababu de ala ka jɔn dɔ ala jɔn dɔ bɛ yen min bɛ ala fɛ a bɛ siran a ɲɛ n'a fɔra ka siran ala ɲɛ dɔrɔn jogo dama de don ala jɔn ye muso dɔ furu bɛɛ y'a dɔn cɛ in sabalilen don a bɛ siran ala ɲɛ muso in y'a tɔɔrɔ mm. a bɛ cɛ in lebu a b'a hayibu a bɛ fɛn bɛɛ d'a kan cɛ in ka mɔgɔw nana cɛ yɔrɔ la a kanubaa dɔw a mɛ ko an balimakɛ ala y'i saniya nin ma ala m'i dɛsɛ se b'i ye nin bila i ka dɔ wɛrɛ ta a ko n sɛgɛnna koyi a ko nka n bɛ fɛ k'a bila n sirannen de don ni ne ye nin bila a ye ne tɔɔrɔ silamɛ wɛrɛ kana na t'a ta a ka na t'o tɔɔrɔ tuma na ne bɛ ala minɛ ni n ta in ye n kana n ka fɛn jugu se maa wɛrɛ ma eh. o tuma na ala jɔnw bɛ siran tuma bɛɛ de k'u ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma ɛ eh, mɛ i y'i muso bila ka ban ɛ ah. eh, e mago b'a la bilen min y'a ta min m'a ta wa mɛ a ko la mɔgɔw t'a dɔn a yecogonin ɲumannin kama dɔ bɛna t'a ta o t'a dɔn o tigi bɛna tɔɔrɔ o kama ala jɔn in ko n bɛ ala minɛ ni nin o tuma a ye ninnu lajɛ a k'anw ka baara lajɛ nabilayi nuhu den tin b'a la hali bi ji bɛ ka ka yɛlɛ mhm. den bɛ ka ka kulu minɛ ka taa hmm. mɛ nuhu ni kurun bɛ ka ka tugu a kɔ u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kun na taayɔrɔ tɛ yen bilen a ko n den taayɔrɔ banna dɛ na a ko ala n den don a b'o fɔ tuma min na tuma min na n'a ye ala deli ala yɛrɛ b'a dɔn a den don mɛ kafiri de don a ma sɔn ni ala bɛna a halaki mɛ ala ye faya bonya ani denya hinɛ mhm. ala y'o kɔlɔsi a jugu halaki yɔrɔ la ala ma sɔn ka nuhu ɲɛ to a la k'a minɛ ala ko cogo di mhm. ko wahila bayinahumali mawju hmm. kuranɛ ko ten tuma min na ala jɔra a halakili kan mɛ a ka a nege b'a fa la ala ko jibirila ma ji wuli ka don a n'a fa cɛ eh. o yɔrɔ bɛɛ jikuru sina ka wuli ka jɔ ten jikuru jiginna dɔrɔn nuhu y'a sɔrɔ a den tɛ a y'a dɔn a taara yɔrɔ min na aa a ye ala wele kun a ko ala n den don innahu min ahli ala ko ko kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan i ye kuma jugu fɔ i den tɛ eh. mɛ ɲamɔgɔ den tɛ halala den don mɛ ala ko a m'i ka sira minɛ hmm. a y'i ka sira bila a ma tugu i la a ye sira wɛrɛ minɛ min t'i ta ye i den tɛ o tuma na n'i ko i ye sirifi den ye i ko i ye maaba den ye i ko i ye waliju den ye i ko i ye kutubu den ye n'o jogo n'o taasira t'i la i n'olu ka jan ɲɔgɔn na n bɛ fɛ k'o de fɔ ɛ ala de y'a bɔ a denya la mɛ ɲamɔgɔ den tɛ nuhun den don tuma na n'i bɔra denya la i bɛ bɔ danbe la i bɛ bɔ bonya la o mɔgɔ bɛ don danbe la kun ka kɛ mɔgɔ dɔ ye k'a sɔrɔ hali a tɛ siya kelen ye kunfɛ kuma tɛ ala kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko salimani pɛrisi de don iraniyɛn don a siya tɛ arabu siya yɛrɛ ye arabu tɛ arabu tɛ eh, mɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ye arabu de mɛ salimani kun tɛ arabu ye eh, eh. mɛ a ka ala ɲɛsiranɲɛ a n'a jogo a n'a tabiya a n'a taabolo ala kira y'a yira a somɔgɔw la a ko salimani minna hmm. ahalul bait a ko a somɔgɔw ma ala kira de ko ten a ko kira somɔgɔw salmana ye an dɔ ye an dɔ ye nin ye ni mɔgɔ min bɛ alakira bɔnnaw bonya o ka salimana bonya an dɔ don mɛ mun y'a s'a ma ala ɲɛsiranɲɛ ni jogo mɛ nabilayi nuhun den mun y'a halaki k'a sɔrɔ kira den don mm. a y'a fa ka sira bila a ma sɔn ka tugu fa kɔ mm. ala ko hali i den tɛ hayidara kan'i yɛrɛ nɛgɛn kana pan ni su kaman ye tigɛ kɛr'e la e ti dɔwɛrɛ fɔ aa ne fa tun ye walijuba ye ne fa tun ye kutubu ye anw ye sirifiw ye d'accord dalilu yira an na kɛ dalilu y'i ka baara de ye e bɛ mun na sinjitigɛla hasidi dabali jugukɛla nkalontigɛla danbe t'i se dɛ ni jogo y'i dɛsɛ danbe t'i se mun bɛ nin yɔrɔ in de di k'an ka alimami fo denmisɛnnin de don a ye min ye a y'o de fɔ mais min yɛrɛ bɛ yen o ka jan ale ma o a mɔkɛw ye jɔnw da ɲɔgɔn kan k'a di sirifuw ma yan o don tɛmɛna nimaga e sara bɛ ala bolo n'an bɔra yen kuma surunya na ne kun ye a ɲini n ka karamɔgɔw fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye maa wolonwula garanti diɲɛ na yan ko olu kana siran u kana siran saya ɲɛ ko foyi t'u ɲɛ alijinɛ kɔ u ko lahara bi gan dɛ hmm. eh, hali n'i ma se yen a bi gan eh, walahi ala de ko ten ko yawma tubla sara'ir gundow de bɛ taa da kɛnɛ kan ye hmm. eh, an karamɔgɔ hmm. lahara ka gɛlɛn i ye min kɔrɔfɔ a kɔfɛ kɔrɔfɔli ka jugu dɛ kɔrɔfɔli ɲɔ jurumu tɛ yen n'i ye mɔgɔ ta a kɔfɛ ko i bɛ fɛn fɔ a kan juguya sira kan hali ni tiɲɛ don ala ka danga b'i kan hali ni kira ko hali ni tiɲɛ don ko mais ni nkalon don dun ko dan tɛ o la nin ye hadisa wulibali de ye hali ni tiɲɛ don don dɔ la e y'a dɔn an baw ka keleya tuma dɔw la o bi kɛ o an ba aisata a ye ɲuman dɔn ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye hali n'a ka ɲumanya danna ka n'a jɔ i ka so k'i ni sɔgɔma a to i kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ hɔn ye faqidu shay'i hmm. la yu'ti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo a tɛ se k'a d'i ma el judu hmm. min al mawjudi n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko karisa ye nin di yan a b'a bolo de fitiriwaleya man ɲi fitiriwale ye kafiri de ye ee alakira kun ye alakira kun bɛ ɲuman dɔn muso min n y'a fɔ an baw ɲɛna bi muso min y'a yɛrɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ fɔ a ma seyidatu khadija o khadija ta in a ye fɛn bɛɛ kɛ alakira ye kisi nɛɛma b'a ma fɛn bɛɛ mais don min na u ye alakira gɛn ka bɔ maka n'a ni abubakari y'u dogo ka taa madinɛ mm. don min na ala ye maka minɛ ka di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ni u bɔra madinɛ ka na maka minɛ kira ye se sɔrɔ mhm. ani fanga nana faso la sufɛ u k'u bi don a ko la eh. a ko makankaw ye ne tɔɔrɔ n faso ye n tɔɔrɔ u ye nkalon juguw da n na u ye kuma juguw fɔ n ma u ye n gɛn ka bɔ n faso la nka ala ye ne se bi an ti don an ka dugu la su fɛ dɛ mɔgɔw hakili kana na wuli anw ka diinɛ in ye nin de ye hinɛ ni makari u ye nin de bɔ a la i ka ye misiri kɔnɔ dɔrɔn ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye maka minɛ don min na a ko jama silamɛ jama ma mhm. k'u kana don ko su kora n'u donna makan ko mɔgɔw hakili bɛ wuli taa fantikɛ mɔgɔw la k'u k'a to dugu ka jɛ eh. a dɔw dɔw bɛ olu dimina eh, eh, ko cɛ ka faso kanu y'a minɛ kira ye min fɔ o tigi ma a ti bɔ a kɔnɔ kira ko a ti don an bɛ si kɛnɛ ma yan ni dugu jɛra an bɛ taa sahabaw nana kira ɲininka ko e bɛ si min a ko a ye taa n ka tilisi banban muso kaburu la seyidatu khadija hmm. muso min y'a kɛ n ye kunun hmm. ne ye se sɔrɔ bi a ye n ka tilisi banban a kaburu la kira taara i da a muso kɛrɛfɛ k'a ka tilisi siri a muso kaburu kan ka si yen a ye mɔgɔw ka ɲuman dɔn a kana jɔ ɲuman na dɛ o kɛra min na dugu jɛra u donna makan mais o yɔrɔ la ala ye eh, kira ye ala wele a ko nin muso in ɲɛna ne ma a ko ala nin muso in ɲɛna ne ma n b'a dɔn a ti jeni nka n b'a fɛ i ka alijinɛ so de di ne yɛrɛ ma min ɲɔgɔn tɛ yen n k'a di muso in ma tuma min na ni maka minɛna tan kuma tɔw kan kira ma ɲinɛ muso in kɔ mhm. ɔ a bɛ kuma an ba ɛɛ a tɔgɔ ye di seydatu ayisa ɲɛ na k'a fɔ kadija kun bɛ tan kadija kun bɛ tan kadija balimamuso dɔ kun bɛ yen n'o donna kira bɛ girin ka wuli mm. a b'a kunbɛn a bɛ sigiyɔrɔ d'a ma a b'a bisimila ka a taare taare parce que a muso balimamuso don an ba ayisata keleyara eh. o ti ban musow ka ko la muso in bɔra dɔrɔn a ko e k'a lajɛ e yɛrɛ bɛ nin fɔ tan e muso tun ye dɔ wɛrɛ muso surunin kɔ kadija tun ye dɔ wɛrɛ muso surunin kɔ kira dimina a ko i ye kuma jugu fɔ a ko walahi nin kumakan in n'i y'a bila baji duman kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ kɔgɔji ye i ka nin kuma kelen n'i y'a bila baji duman na a bɛɛ bɛ kɛ kɔgɔji ye ah. i ye kuma juguba fɔ a ma ja dɛ an ba ayisata tilala ka yafa ɲini mais ko dɔrɔn muso surunin wa wa tiɲɛ yɛrɛ la kadija tun seyida kadija tun ka surun ah. a tun ka surun galon ma d'a la a tun ka surun o tuma na sinamuso y'o min fɔ a ma ko muso surunin kira ko i ye kumaba de fɔ ala kɔrɔ eh. parce que i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye min fɔ a b'a la dɛ mm. nka ni a daji n'i y'a tu baji la a bɛ kɛ kɔgɔji eh, anw bɛ mɔgɔw kan cogo di tiɲɛ na a ka gɛlɛn koyi a dun fɔra n'i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye min fɔ o yɛrɛ b'a la ni ala sɔnna ka yafa i ma ni ala sɔnna ka yafa i ma ko o tigiw de bɛ san bi naani kɛ alijinɛnadenw donnen kɔ u bɛ san bi naani kɛ kɛnɛma u m'u ka alijinɛso sɔrɔ ala yafara minnu ma mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi dɛ kuranɛ yɛrɛ ko ala ko ko mɔgɔ sogo dun don ko karihtumu aw banna mɔgɔ sogo la ko mɔgɔ kɔrɔfɔ ye mɔgɔ sogo dunna de ala bolo ala bolo n ka dugulamɔgɔw n'a ye nin fana mɛn a y'a janto nin na min t'a bu ye i da bɔ a la a to a tigiw bolo i k'i yɛrɛ ɲini mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi an dun tiɲɛ na an ka bi baro jacogo si t'a la fo an k'an ka baara ɲuman bɛɛ ni dɔ la n'i ko minata bɛ tan dɔrɔn i ye kunko sɔrɔ sa dɛ e ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ sa o bɛ taa ka sugu minata n nana sumalen kan i sira ka seli i ye sarakaw bɔ i dɔw taara hiji yɛrɛ o n'a barajiba e b'o ta ten ŋanaki ah. k'a bɔ i la k'a kɛrun dɔ kan eh. ko i b'o kɔrɔfɔ ah. ah, a y'a bila dɛ a ma ɲi mɔgɔ kɔrɔfɔ bi mɔgɔ mako sa o la sa lahara ala ko jamakulu wolonfila de bɛ yen k'olu kana jɔrɔ dɛ ala kira ko ten sɔlɔ salam eh, o jamakulu wolonfila an bɛ fɛ ka teliya k'o fɔ pour que aw ni ne an k'an jija an ka ye o kulu dɔ la lahara bi gɛlɛya anw dama tɛ dɛ hali ala ye kira minnu ci jibirila delila ka na lahara gɛlɛya fɔ ala kira ye eh, kira ko jibirila ma ko ala ko ko anw garantilen don a ko lahara bi se yɔrɔ dɔ la ko i bɛ ɲinɛ o kɔ pewu ah. lahara ka gɛlɛn koyi an k'an jija donita tɛ fanganabaara tɛ tɔɔrɔ tɛ ku n'i yɛrɛ ye mm. ala ye min k'i ye ku n'o ye nin dama de ye alijinɛ sɔngɔ ye si ka seli tɛ dɛ ayi wa n ye farida seli fo n ka nafila caman seli e alijinɛ ko ma se o la a ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sɔlɔ salam dɔ delila ka na kira ɲininka a ka sahaba dɔ hmm. a ko ni maa min y'a ka farida dama seli fo ka t'i sa i ma nafila kelen seli hmm. i y'i ka farida dama sun fo k'i sa i ma nafila sun kɛ ko yali i bɛ don alijinɛ na wa kira ko a ma a ko i bɛ don alijinɛ na cɛ y'a kɔ don min kɛ a y'a wele a ko na yan a ko i ye min fɔ tan ni maa o maa y'o kɛ hmm. i ti jeni abada ko fo n'a kɛra wali hakɛ ye eh. ah, ni maa ka hakɛ b'i la ah. i ka ko b'i bolo dɛ i ye tulon kɛ mɔgɔ min muso la eh. k'a dɔn cɛ b'a fɛ ka tila ka gɛrɛ a la i labɛn ala yafa deli mm. seg'i kɔ nimisa nka hiji t'o yafa seli t'o yafa n'i ye wɛrɛtigi ye i ka misi baa kɛmɛ ni ala la o t'o yafa ayi o ye hakɛ de ye ala ka hakɛ min bɛ jɔn fɛ ala b'o yafa nka mɔgɔw ka hakɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ o kiri de bɛ kɛ i bɛna jɔ kɛnɛ kan na n'i jɔ yan i ye i ye i gɛrɛla walimuso min na k'a sɔrɔ cɛ b'a fɛ ala b'a cɛ wele ka n'a jɔ ala b'a fɔ nin ka hakɛ minɛ cɛ fɛ dɔw b'a fɔ e ala ne ka hakɛ nin ye ne ka mɔgɔ sɛbɛba de ye diɲɛ na tɔɔrɔ si ma don n ni nin cɛ ne bɛ hakɛ jumɛn minɛ nin fɛ a t'a kalama o cɛbɔrɔ y'o ma to bila sara ye ala b'a fɔ e t'a kalama hmm. nin n'i muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ hmm. u gɛrɛla ɲɔgɔn na nin siɲɛ hakɛ la i ka hakɛ minɛ ɔ mɛlɛkɛw bɛna o ka baara ɲumanba minnu b'a bolo sa dɛ a tonnen i ko kulu a ye ɲuman minnu kɛ a ye sinji min tugu a ye balimaya min dilan a ye sarakati min bɔ a ye sun minnu kɛ a ye hiji minnu kɛ a ye jaga minnu bɔ o barajiba tonnen muso cɛ bɛ wele ka na a hakɛ fɔlen don mɛlɛkɛw ye u b'a suma k'a kɛ cɛ kunna ka nin jɔlen to a y'a kɔlɔsi mɔgɔ hakɛ la dɛ o de la alakira ko sɔlɔ salam ko lahara hakɛtigi dɔw bɛ wele ka mɔgɔ dɔ jira u la ko i ka hakɛ minɛ karisa fɛ k'u b'a fɔ ala ye ko kabini ala ka n dan n tɛ nin dɔn n m'a ye ko ala b'a fɔ tiɲɛ don nka i tɔgɔ fɔra nin don in nin dugu in na a y'a da don o la ka kuma jugu fɔ i ka ko la i ka hakɛ minɛ a fɛ bilahi aliyul azim mɔgɔw nɛgɛnnen don o de la an bɛ nin fɔ karamɔgɔw ye a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ee ala bɛ se ka barika don e la ko e ye karamɔgɔ ye i bɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye k'u su ka kɛ alabato fu kan ko n'i ye nin kɛ i tɛ jeni dɛ n'i ye nin kɛ i kinin fɛ mɔgɔ bi wolonwula bɛ kisi i numan fɛ bi wolonwula bɛ kisi mɛ min b'a tiɲɛ n'i m'o fɔ a ye dun. dɔ b'a jɛ a ti ɲɛ. ni mɔgɔ min ye kurun dilan k'a fɔ n bɛ batigɛlan ɲini e tɛ kurunko ɲɛ dɔn mhm. i nana bosow fɛ eh. a ko ne fɛ ka ba tigɛ u b'a kurun de bɛ kɛ ka ba tigɛ u b'a ko bɔn a ye kurun dilan n ye n'u ye kurun dilan k'a ban pewu ka n'a d'i ma mm. e tɛ kurunko ɲɛ dɔn u kan k'a ɲɛ f'i ye ɲɔ tɛ susu a kɔnɔ wa kabini kelen juru minnu sirilen filɛ a kabaw la a tɛ fɔ ten a kaba la o juruw tɛ fɔni dɛ n'i y'o fɔni i bɛ halaki dɛ kurun ɲuman b'i bolo mɛ n'a cɛn fɛnw ma f'i ye n'i donn'a kɔnɔ ba camancɛ la yen n'i taara a juruw fɔni k'i mago bɛ juru la n'ala ma far'i kan i bɛ halaki dɛ o tuma na n'i ye kurun feere mɔgɔ ma min tɛ kurunko ɲɛ dɔn min b'a cɛn i b'o fɔ a ye a kana na to ji la an ka karamɔgɔw y'u da den de k'a caman u ko seli ka ɲi u ko sun ka ɲi u ko jaga ka ɲi u ko hiji ka ɲi tiɲɛ don ala ye nin bɛɛ fɔ mɛ ala danna yan wa ala tɛmɛn'a kan fɛn dɔ bɛ seli tiɲɛ a bɛ sun tiɲɛ a bɛ jaga tiɲɛ a bɛ hiji tiɲɛ o dɔ ye hasidiya ye o dɔ ye namimaya ye o dɔ ye ka nkalon da mɔgɔ la ye o dɔ ye sinjitigɛ ye o dɔ ye jɛnɛya ye seli tɛ se ka jɔ nin si kɔrɔ sun tɛ se ka jɔ nin kɔrɔ hiji tɛ se ka jɔ a kɔrɔ alors n'i ye ɲɔ di mɔgɔ ma ka bɔɔrɔ d'a ma ko taa ɲɔ k'i kun i ka taa wo bɛ bɔɔrɔ la a fɔ a ye sinon n'a y'a k'a kunna a bɛ bɔn dɛ ɲɔ ye balo kɔni mais bɔɔrɛ min b'ale bolo a wo bɔlen don n'o ma kala ɲɔ bɛ se ka k'a kɔnɔ eh, n'i y'a k'a kɔnɔ a bɛ bɔ o tuma na an ka seli n'an ka sun n'an ka ɲumanyaw hmm. fo an k'a dɔn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔli de b'a ban pewu i tɛ taa foyi sɔrɔ i ɲɛ ni janɛmɛ tɛ ala k'an kisi a ka kan karamɔgɔw ka nin tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye u y'u dalen de ka hasbunallah wa ni'mal wakil allahumma fashhad hmm. qad ballagtu ala ne ye min dɔn ne kɔni y'a fɔ n y'a fɔ k'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ tɛ dɛ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ danfɛn si fɛ a tɛ se ka sɔsɔ nin bɛɛ ye kuranɛ ayaw de ye nin bɛɛ ye ala kira ka hadisaw de ye min tɛ wuli ha ala kira ko la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu a ko maa si tɛ limaniya jɔn ye i tɛ don alijinɛ na n'i ma kɛ limaniya jɔn ye mais ala kira ko maa si tɛ limaniya jɔn ye layidu tɛ maa o maa na ala kira ko i tɛ i tɛ i tɛ limaniya jɔn ye wala diina mm. liman la ahda lahu mm. wa maa si tɛ se ka ye diinɛ na k'a fɔ n bɛ silamɛya diinɛ na mm. ko nkalon don n'a sɔrɔla n'i ko n ko n'a ti kɛ k'a sɔrɔ e bɛ layidu fu ta mɔgɔ ye i bɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye i bɛ fɛn fɔ min ti kɛ k'o tigi tɛ diinɛ yɛrɛ la kafiri ka fisa o ye. an karamɔgɔw bɛ yen o y'a kalan o ala a y'a a ye min kalan a y'a fɔ mɔgɔw ye ah, man sha'a falyu'min oh. wa man sha'a falyakfur oh. ala ye nin de fɔ ala kira ye n ka kuma fɔ dɔrɔn mm. u sɔnna wa mm. u ma sɔn wa oh. ko e mamadu ka foyi t'o la inna ilayna mm. iyabahum summa inna alayna hisabahum a ko kira ma ci se dɔrɔn mɔgɔw sɔnna wa mɔgɔw ma sɔn wa o t'i ka sira ye mɔgɔw fagali ka na ne ala yɔrɔ ne yɛrɛ ala bɛn'o kɛ n'u sera n ma kaburu kɔnɔ summa inna alayna hisabahum ne ala bɛ sɔrɔ ka n'u sɛgɛsɛgɛ hmm. karamɔgɔkɛ ye min f'u ye i y'a kɛ wa n ka kira ka ci min sera i ma i ye mun k'a la ko ne yɛrɛ ala bɛn'o kɛ karamɔgɔ a ye ala ta fɔ diɲɛ hɛrɛ ni lahara bɛɛ bɛ ala kelen de bolo kana to u k'i nɛgɛn nkalon don u ko ko bi an bɛ le 14 8e mois 2019 le 14 8e mois 2019 an b'o de la tamani yan dakurunya fila n y'o de ɲini ka fɔ n faso ye ni ala sɔnna cɛw bɛn'a minɛ musow b'a minɛ ko in bɛ ko in bɛ ban dɛ daraju hmm. kama darajal qurunu hmm. wa ghalahum ma ghalahum ah. fal mar'u ghayru mukhallad ko an ka an ka tamani dugutigiw bɛ min ah. dugutigi kɔrɔw k'u kɛra cogo di eh. an ka alimamiba ninnu kɛra cogo di eh. an fa minnu kun dɔnnen don dugu in kɔnɔ yan k'olu kɛra cogo di eh. ko daraju olu bɛɛ taara kama darajal qurun kɔmi mɔgɔw taara ka kɔn u yɛrɛ ɲɛ ko nka a bɛ min f'u ye fal mar'u ghayru mukhalladi ko i ka sigi ni min ye ko mɔgɔ tɛ to yan mɔgɔ bɛ ban ɔ banni man jugu ban cogo de ka jugu ayiwa e bɛna ala sɔrɔ cogo di ni mɔgɔ nimisayɔrɔ kɛra lahara i bɔnɛna